A ni ɲantuma ne tɔgɔ Kadija Kulibali n bɛ baara kɛ OMAES la n'o ye Œuvre malienne d'aide à l'enfance du Sahel ye an ka programme dɔ kɔnɔna na n'o tɔgɔ ko PACGS 2 n'o ye ministère de l'éducation ka programme ye an jɛ an dɛmɛbaa jɛkulu o ye JICA ye bi sɔgɔmada bi an bɛ yan mun hukumu min kɔnɔna la o de ye ka ladilikan dama damani k'o d'a ma walasa jate kalan bɛ ka waleya an ka kalanso kɔnɔna la sisan nɔ olu bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na kosɛbɛ Ayiwa an ka baara bɛ ɲɛsin maa jumɛnw ma o kulu fɔlɔ o ye directeur d'école n'o y'an ka kalanso ɲɛmɔgɔ ye filanan o ye an ka CGS mɔgɔ ye n'o ye comité de gestion scolaire ye sabanan o y'an ka karamɔgɔw ye minnu bɛ denmisɛnninw dɛmɛ kalan jatekalan in na kilasi kɔnɔna la n'an b'a fɔ o ma ko ACA ayiwa ladilikan saba in bɛ boli fɛn minnu kan an bɛn'o ɲɛfɔ a ye fɔlɔ o de ye waatiko ye baara bɛ kɛ waati min kɔnɔna la filanan o ye jumɛn ye aya ACA ni kalandenw ni cɛla bɛ cogo min na misali la kalanden joli kan ka di ACA kelen ma sabanan ye jumɛn ye nɔ karamɔgɔ yɛrɛ bɛna se ka n'o ye ACA karamɔgɔ ye a bɛna se ka ka kilasi labɛn cogo min na walasa baara bɛ se ka nɔgɔya ale bolo ani denmisɛnninw bolo An ka ladilikan fɔlɔ bɛ boli dɔ fara an ka an ka kurukɛ waati min na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni ni lɛri cayara baarakɛ waati cayara a bɛ faamuyali caman de lase an ka denmisɛnninw ma cogo min na nka PMAQ fɛnɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko an ka to ka baara in kɛ ɛri wolonwula dɔgɔkun kɔnɔna na sigida bɛɛ n'a taabolo don an fɛ an ka ACA karamɔgɔw fɛnɛ olu fɛnɛ ka waati sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la u bɛ se k'a lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ dɔ fara waati kan n'o ye lɛriw ye walima ka dɔ fara a kɛ don kan cogo min na an ka kurukɛ don waati kan nka o bɛɛ o bɛɛ kan ka kɛ sariya kɔnɔna na mun kana a kana dankari kɛ denmisɛnninw ka kalandonw na a kana dankari kɛ fɛnɛ u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati nin kɔnɔna la nka o décision fɛnɛ o sariya ninnu o bɛɛ bɛ ta ka ɲɛ ee sigikafɔ de kɔnɔna la CGS comité de gestion ani an ka an ka lakɔli karamɔgɔw olu ka sigikafɔ de kɔnɔna la cogo min na walasa ka baara in ɲa waati farangali kɔnɔna la cogo min na ee, fo sigikafɔ de ka kɛ CGS ani an ka lakɔli karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka a sariya ninnu ta ka fɔ dɔ ka fara kan don kan walima dɔ ka fara lɛri kan tuguni ladilikan filanan bɛ boli jumɛn kan o de ye kilasi kɔnɔna ni eh, labɛncogo ye eh, ACA ni eh, kalandenw fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ACA kelen ale kan ka denmisɛnnin bi duuru de kalan a man ka tɛmɛ o kan an ka baara kɛlen kɔrɔw y'a yira k'a fɔ ni denmisɛnnin cayara kalanso kɔnɔna na a bɛ na ni degun ye a se a se an ka karamɔgɔ ACA ma o degun dɔ fana bɛ kɛ jumɛn ye denmisɛnninw fana tɛna se ka jaabi jaabi ɲuman sɔrɔ a ɲininen b'a fɛ kosɛbɛ sariyakisɛ fila minnu bɛ na an k'u matarafa kosɛbɛ walasa an ka kuru ninnu a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na o fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye karamɔgɔ ACA kelen o kelen o man ka tɛmɛ denmisɛnnin bi duuru kan kalanso kɔnɔna la ladilikan filanan ye jumɛn ye o de ye an ka kilasi minnu kɔnɔ ni denmisɛnninw ka ca n'a ka ca ni bi duuru ye fo ka taa se kɛmɛ ni kɔ kɛmɛw ma an ka ACAw caman ɲini dugu kɔnɔna na ka tila k'u kalan cogo min na ka bɛn ni o kilasiw ye ayiwa an ka ladilikan sabanan ani laban o bɛ boli jumɛn kan o de ye ka denmisɛnninw ka olu bila kulu ni kulu kilasi an ka an ka kalanso kilasi kɔnɔna la cogo min na o b'a to ACA bɛ se ka dɛmɛ dɛmɛ don denmisɛnninw ma nɔgɔya la o kun kɔnɔna la ACA kɔni walasa ka baara kɔni nɔgɔya ma f'a ka denmisɛnninw sigi kulu ni kulu denmisɛnnin minnu ka faamuyali bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o misali dɔ ye jumɛn ye o de ye ka kilasi kɔnɔna ka labɛn ka a bɛn kulu saba ma ayiwa denmisɛnninw bɛ tilan kulu saba Kulu fɔlɔ denmisɛnnin minnu bɛ kɔfɛ kosɛbɛ filanan minnu bɛ cɛmancɛ la sabanan minnu bɛ ɲɛfɛ kosɛbɛ ayiwa o kulu o kulu la an b'a lajɛ u bɛɛ ka o gafe kɔnɔna la u bɛ niwo min na ka ɛgizɛrisisi kelen ta u bɛɛ lajɛlen ka kulu kan minnu an b'a daminɛ fɔlɔ minnu bɛ kɔfɛ an mana bɔ yen an bɛ taa filanan na n'an bɔra yen an bɛ taa sabanan mɔgɔw sabanan mɔgɔw la u bɛɛ ka ɛgizɛrisisi bɛ kɛ kelen kelen kelen modɛli bɛ kɛ kelen kelen eh, walanba sanfɛ bɛɛ ɲɛna cogo min na nka an bɛ jumɛn ɲini aw fɛ o de ye k'a kɛ ne karamɔgɔ aseya n'a bɛna baara in waleya a k'a daminɛ kulu la kulu min bɛ bɛɛ kɔfɛ cogo min na denmisɛnnin minnu ma faamuyaliba sɔrɔ fɔlɔ a b'a daminɛ olu ka kulu la ka sɔrɔ ka n'a tilal'o la a bɛ ka taa kulu min dalen b'o kan ni min dalen fo ka taa ban a foori wagati min na o de laɲini kɛlen b'a fɛ ladilikan saba min kun b'an bolo k'a ɲɛfɔ aw ye o de ye nin ye an b'a dɔn k'a fɔ an sigidala mɔgɔ n'a ye an CGS ye n'o ye anw lakɔli karamɔgɔ ye o ni anw asiya karamɔgɔ an bɛɛ b'an ka tɔmɔta sɔrɔ an na an b'a dɔn fɛnɛ ni an ye nin ladilikan ninnu ta ba la baara in bɛ ɲɛ an bolo kosɛbɛ denmisɛnninw ka faamuyali bɛ bonya anw karamɔgɔ asiya minnu fana bɛ denmisɛnninw dɛmɛli la kilasi kɔnɔnaw la baara bɛ nɔgɔya an bolo cogo min na Nin ko in tɛ ko ye ko a bɛ dan nin waati dɔrɔn ma a dabɔlen bɛ walasa hali an bɛ yan sini ma sinikɛnɛ ma baara in bɛ se ka kɔntinye cogo min na nɔgɔya la aw bolo cogo min na aw ni ce a ka tulomajɔ la